Eh, nne ndewo daalụ rinne Eh, biko tupu anyị amalite anyị ga um, anyị na-asị unu nnọọ na ọnọdụ nnọkọ anyị taa unu na ndị Igbo Amaka Productions anyị na-asị unu nnọọ rinne ndewo Eh, biko em, anyị ga-achọ ka anyị mata aha ndị anyị na ha ga ekwu n'ụbọchị nke tata biko anyị bido na gị nwa ndewo abụ m Mary Emmanuela Ezeasu n'otu ụmụada obi dịkasịrị nsọ nke Maria nne Kristi

obodo anyị n'ime ọgbọ anyị ndị bi n'obodo ma nwoke ma nwaanyị na iwu niile a na-etikọ ya sị na ihe a ga-eme ma mmadụ nwụọ nke a ga-akwụ maka ahụ na-akwụ otu o ji ụgwọ o ji ụgwọ ọrụ nwunye ji ụgwọ ụgwọ di ji aka arụ na na ụmụaka ma ọ bụ onye nọ nke nọ ndụ ma ọ kwụchaa ego o ji n'ụgwọ
ndewo anyị ka na-agbalata ndewo rinne na-enwe ihe ekwu maka nke ahụ
ihe na-enyere nsogbu onye mmadụ nwụna ọ bụdụghị na mmadụ nwụnahụrụ ya bụzi ihe ọ na-eche n'ọkwa o chee etu ọ ya esi kwaa onye nwa o chee ebe ka ọ na-eweta ego ụmụnna asị na ọ bụrụ na ọ tụchaghị nke a ụmụada asị ọ bụrụ emeghị nke a agụsịsịwara ya ihe niile ọ ya eme ihe kwuru ihe niile ọ ya eme tupu ọ bụrụ na ekweta na a yadị eli onye nwa onye ejezie na-anwụ n'uche ụfọdụ ejizie maka ya etinyecha aka n'ụmụ ihe ekwesịghị

na ọ bụ ndị ụka mere akwamozu ana Igbo ji garazịa nnukwu ọnụ maka na mmadụ nwụrụ asị ya weta ego nke a bịa kwụọ ụgwọ nke a na ọ bụ na i merọ otu a na ha ama ndị akwamozu amarọ m echere m ma ọ bụ eziokwu
akabe m ụka anụ maka atakwana ụtọ ọbụkwa n'ime ụka a ihe na-emebe ime ụka na ọ bụ n'ụka na-eme ịkwa ozu ji agara ọnụ ụka ada ana mmadụ ụgwọ ọ nwụrụ mana ya aba n'otu ahụ gasị n'ụka a na-anọ n'ogbe n'ogbe ụfọdụ akpọ ya zone

nwee ike bụrụ ụtụ a na-atụ ma mmadụ nwụọ onye enye dịzi ndụ mgbe ọ chụrụ ụtụ dịrị ya ogo ndị isi nọ n'ogbe ama ọ bụ ọrụ ha na-edekọ onye kwụrụ na onye akwụrọ ọ nwụzianụ a kpọzi ya na onye ahụ onye ụkọchukwu nọ n'ụlọ ụka e wee jụọ ndị isi n'ogbe ahụ sị ka ha deta akwụkwọ kwue ha maka onye ahụ ha wewere akwa sị na ụkọchukwu

atụchasị ụkwụ abịakwa gị n'ihu ụbọchị na o tozuru ka o jikwa ụgwọ ọ ụgwọ a bụ ụgwọ a na-ekwusi na e ji and m na-ekwukwa eziokwu ọ na-aka ha njọ ma ọ bụrụ na onye anwa nwere ndị nwelitere nwa ego ndị dịka na ndị mba na-akpọ abroad ee wee nezi anya ochie na ọfụụ ụgwọ niile anwa o jiri onye ụfọdụ na-ekwu na bakụzie nwa ha nwa anọrọkwu n'ụlọ

ka e je napụta ha ego ahụ ha ji ka anyị so ha ritụkwala ego ha ọ bụrụ ihe na-enyecha nsogbu nwa ogbenye na-ekatazikwu anya ọ yaha ama ebe ọ na-ebido ebido were chọba ego nwa a ya eji nyecha ndị otu ndị otu kwuru otu a na-agụkọ ị kwụkwaghị mgbe onye a nwụrụ ị kwụkwaghị mgbe okeke nwụrụ ị kwụghị mgbe okafọ na ọ danarịghị n'ụkwụ na ọ bụrụ na ị kwụkọghị ha ncha niile o nwedịghị onye ya azọ ụkwụ ha ncha bụ nsogbu anyị na-enwe eh, mana um, o ziri ezi n'ezie na ndị ụka ama nkwa onye otu ha onye na-ekpe ekpe chineke mgbe ọ dị ndụ o ziri ezi na ndị ụka na ọ nwụrụ na ndị ụka ga-abịa mgbe a na-akwa ya a sị na o ji ụgwọ ndị ụka anaba ọ kwesịrị ekwesị o kwesịrị ekwesị na a sị na a na-akwụ mana anyị kwa mmadụ a na-akwado na-akwado ọ ga-abụ onye nwụọ ndị ụka akwado bịa ozugbo ọnụ ndị mmadụ nwere

kedu etu e si wee kwụ ya ọ naghị abịa onye bụ ikpeazụ o nwekwara ihe ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị nọ maka na etu ha ya esi kwa nne ha ma ọ nna ha ma ọ onye metụta ha dubazi ha n'ihe ọjọọ ebe ha na-achọ ego ha ya eji wee kwụcha ụmụ ihe a ụfọdụ asịrị na ọ ya mere ha ha ji je sị ka ha zute obere oshi wee mara na ha ya ezute nwa ego a ma banye n'ihe a ha na-atọ mmadụ si ngakwa ụtọ ụgwọ ndị be anyị na-akọ karịa si n'ọdịnana mana ụka na onwe ya etu ụka si dịchacha ya nnọọ bụrụ nne wee sị chọọkwa etu e si eme iji benatara ndị mmadụ ụdị akụkọ ndị a nwanne m nwaanyị ekwu maka ya maka na ọ ka doo ya anya ihe gbasara etu ụka si wee nyego aka nke mbụ na ha

ohere iji na-eje na-eje buniwe enu oke enu etu eyi esi wee mee ka ọ bụrụ na ozu akwara akwa na-ewu ewu ka ndị mmadụ wee nwee ike benatatụ aka ha bụkwa nsọ ya na ụka na onwe maka ego a na-atụgasị na iwu ji mmadụ na iwu ejiha mmadụ o nwekwara etu eh, o- o- otu katọlik si wee hazie ya iji nyekwara ndị mmadụ aka nwanne m nwaanyị ekwu maka ya, eh, ka amakwa

ama m na itinye mkpirisi oge ọ na-echekwa mmadụ n'efu ụfọdụ parish akaghị arụ mee ọ bụ na mmadụ nwụọ ka ha nwee ihe a na-akpọ ndị oyibo na-asị ya welfare ego atụkwara aka eji eni onye ahụ ewee wepụ eh, nnukwu ego a na-akpa bịakwazie bịakwazie asịzịa ụtụ ahụ a na-atụ ma mmadụ nwụọ onye ogbenye nwụọ a kwụọ 20 naira 15 naira ụfọdụ ga-atụ nwunye n'ime ogbe ewesịsịa na mmadụ aziziri maka iji mmadụ ụgwọ masa na enyi mmadụ niile bịara ili onye ama ma ndị si mba ma ndị si ọnịcha enugwu na auchi niile anyị mara ebe ụgwọ mmadụ nnukwu obodo gasị abịasị mụ maọbụ gị ndị anglican na-emekwu ya ma bịa

ọkpọdụ onye nọ n'ụlọ dozibe n'ụlọ ngwuru mụba n'aja ngwuru ihe na anyị emezi ka anyị ji gbapụ ibe a chọbazi ka anyị si nye anyị egbunye mmadụ si gbuo mmadụ masị gbura na na anyị asị na akwapụrụ nne ha anya ọ ya wetara ụfọdụ ji etinye aka n'ihe ọjọọ ahụ ya wetakwuru ụfọdụ ji adọtị ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ise isii ebe a na-echekwa ndị mmadụ ha na-aka ndị ekwu na ndị ụka anyị dị ụlọ ndị ji izu gara agba sọsọ

Nso na akwụsị aja emerezi ego gbadirezi ego. Aghọta ebe a ka a na-agwa gị. ndewo ndewo nne m daalụ rinne ee biko em, o nwere ọtụtụ n'ala igbo tata o nwere ndị be anyị mana o nwere ike mmadụ anwụọ nwoke nwụọ nụ ụmụ ya pe mpe mana ọ mụtara nwa na aka adịrọ esi weta ego ezi wee kwaba ozu ka echebe ka akpọba ụwa niile ka ha bịa afụgodu anị a ga-ele ma ndị ụfọdụ na-elekwuzi anị wee na-akwa ozu ee o nwere ka a ga-esi menwu ya ka ndị ụka ebe ha na-enega anya fụ na ego adịrọ na be ndị a na enwerọ ka e si weta ego wee kwaa ozu a o nwere ka ha ga-esi menwu ya bata na be ndị a onye anwụ ihe a maka onye mgbe ọ dị ndụ o nwere ike ọ bụrụ na etu ụka ọfụma o nwere ka ha ga-esi menwu ya bata n'ebe a kwuo ozu naba azịza m na-aza na nke a abụghị ihe a kọrọ m akọrọ na ọ nke m ma na ọ na-eme mana ihe niile akwụsatụrụ ụdị mmadụ ụdị mmadụ ụkọchukwu elekọta parish anya bụ afụkwa parish ọbụna ụkọchukwu a si na ọ bụ ya welfare ndị parish ha

n'ogbe gasị ma ndị na-elekọta dịka ndị fada anyị ma ọkwa ndị ụka ndị ọzọ gasị etu ọ bụla o nwenarị ndị chineke tinyere n'obi ka ha bido mewe ụdị ihe a ka ha onwe ha nwee ike ṅomiekwa ezi omume a ka ọ gharazi ịbụ ma agadi nwaanyị ma agadi nwoke nọdụ uche a na-eche na onye omekwere na etu a ya esi akwa eziokwu na ọ nwụọ ọ mazị nke na-eme mana ị ma na mmadụ nwenatakwara ihe ahụ a na-akpọ mmadụ ugwu mmadụ ọ ya achọkwa ka a kwanyere ya ugwu da ha ka ọ gharazi ịbụ nnukwu uche nyere ha ha na-aya ọnwụ ha anwụbeghị anwụ na-eche etu a ya-esi wee nie ha ha mara na ebe ọbụna ha nọ na o nwere otu ha so ya na-agba mbọ na ya na-agbasi mbọ ike ka o kwere ha na o nwekwa ihe ọbụla mere ha na ndị otu ahụ ya abịakwa kwakwara ha ugwu ikpeazụ a ka ọ ha na-eje ebe ọbụla ha na-eje jiri obi aṅụrị na obi fefere wee na-aga ya na aja ndị ọzọ gasị na-elekọtakwa

akpakọrịta na na nzukọ ha ọgbakọ ha na akwamozu na-agba ofu mkpụrụ ụbọchị na akwamozu na agba isi dị enyi abụrụ ya mmanya na ọnụ bịa enyi ya mmadụ amago m ezigbo okwu afọ ya ma na Eziowelle maka m nwere ọgọ ma ọ bụ ya so na-eme ọrụgo obodo ọzọ na-eme nke na-ata na na be anyị so n'ọrụ ndị be anyị ka anyị agwa ndị na-achịkọta obodo enwe mitin arọ

na-enye aka n'ụdị ihe a dịka o nwee ego ha ga-etinyetụ n'ọgbọ a a na-etinye a na-edobe maka ndị aka esichaghị ike ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nke o nwe ihe mere ha ka e nwee ebe e si manye aka wee nwee ike nyere ha aka ya ndị ọbụna Chineke gọziri n'ọsọkwa anya bụ o nweghị nke pekacha mpe ma nke kachacha nnukwu nke ọbụla Chukwu nwere ike iji gọzie gị sikwa n'ebe ahụ wee tinye ka o nwee onye ụdị ihe a mere a fụ ebe e si manye aka wee nyere ụdị ndị a aka ndewo daalụrị nne daalụrị nne anyị kene unu dịka unu sị ka unu bịa anyị bịa ka anyị na unu nọrịa kpakarịta agwa ndị Igbo ọtụtụ ihe otu a a kọwara ihe a ụfọdụ che na n'ọ ndị ụka mee akwamozu ji agara ọnụ ga-aghọtazi na ọ bụkwa ndị ụka na aka ndị ụka dịkwa ọcha na nke a n'ọ ndị obodo na-achọ ka e mee ya ka o wee daa ụda ka a sịkwa na e gbuo efi iri na anọ e gbuo ya e mee nke a na e mee nke a na a kwakwa onye a izu ụka abụọ mana ugbu a ndị mmadụ ya-aghọta na ndị ụka abụọkwa ndị na-eme ihe niile a na ọ ka anyị dụọ onwe anyị n'ihe anyị na-eme daalụ n'obi nne biko tupu anyị emechie nke a biko ka anyị matakwanụ aha unu ọzọ nne m
nwaada Mary Manuela Ngozi Ezeasọ ndewo ndewo nne m